imfa ya brian banda yandiwawa osati ndawawidwa ndekha yawawa amalawi ambiri amene amamusatira brian banda makamaka chifukwa cha luso lake la pakanema ngakhalenso pa wairesi ya mawu brian banda anali munthu wopatsa chidwi anali munthu amene anadziwa pamene panali luso lake ndipo mukampeza mu studio uh, mowulusira mawu amakhala munthu womasuka amakhala munthu amene amazipereka ndipo amati akamayankhula ndi munthu kaya ndi woti wangoyimba foni pa wairesi kaya ndi munthu ali kumpanga interview amaonesa kunena kuti amazikhuthula amazipereka yense mu ntchito yake komanso anali wa luso lapadera brian banda amatha uh, kutembenuza nkhani imene mwina ena atha kungoona ngati kuti ndi yaying'ono koma iye akayisindika nkhani ija imamveka kuti ndi yayikulu uh, iye anali ndi njira yotha kumkopera munthu amene akuonera kanema kapena amene akumvesera wailesi ya mawu anali ndi kusindika ndithu kwapaderadera ndipo analinso munthu wa chikoka chapadera kuzera ku nthabwala chifukwa amatha ndithu nthawi zina kuyika nyimbo ah, za milandu nyimbo zopasa chidwi Ah, komanso nthawi zina basi mawu omwewa angobwereza kapena ndithu tinthabwala tiwiri titatu anthu nkumaseka akamafunsa anthu mafunso andale amathawa uh, ndipo amene amabwera kuzapanga interview kapena kuti kuzacheza pa wairesi ndi brian banda amadziwa zonena kuti ali naokonzeka chifukwa sanali wamasewera nkhani imeneyo so ndi munthu woti tinagwira naye ntchito bwino munthu salephera amakhala ndi zofooka zake koma ife chimene tikukumbukira nchonena kuti anali mnyamata waluso anali munthu amene amayikonda ntchito yake ndipo anali munthu wa chikoka chapadera
mwakhala naye kwambiri pafupi kwambiri pa zaka zimenezi zapitazo mwina chomwe musowe kwambiri kapena kuti nthawi yomwe mungayikumbukire kwambiri kuti mukucheza pa zaka zimenezi zapitazi mwina itakhala yotani iyeyo ndonena kuti amati akagwira mfundo panali povuta kuti mumsunthe and uh, brian amati akakhala kunena kuti afuna kuti achisindike chinthu mumadziwa kuti malawi yonse idziwa moto umene amabweresa pa programu umakhala moto umene ngakhalenso inuyo utakhala kuti tsiku limenelolo s- unapita kukapanga programu koma ndi kuti mwina muli ndi maganizo ena kapena okhumudwa koma mukakalowa mmene muja kuti brian wayamba kuyankhula wekhaso umadziwa magazi amamba kuthamanga kuti koma muno mwayaka moto lero tikamba nkhani zosiyanasiyana so ndi munthu amene uh, ndizamukumbukire uh, chifukwa cha luso lake komanso naye ndi ubale wabwino ine ngati mmodzi amene nagwira naye ntchito limodzi kwambiri panali sizimalephera pamakhala nthawi yonena kuti kuti ah, kodi a Banda apa mwapanga bwanji koma ine amandipasa ulemu kwambiri ndipo anachitanso ndiuza ndekha yekha kuti ayi inutu inu ndi achimwene anga amatero a inu ndi achimwene Ah, pakakhala kuti pena pake mwina palakwika amati a inu achimwene ndi nomwe iyayi inu achimwene iyayi alembi iyayi inu iyayi so anali munthu amene ah, nagwira naye ntchito bwino ndipo ah, chisoni changa nchachikulu koma kwambirinso chisoni cha amalawi amene amamusatira mzaka zonse zimene anali uh, ku capital fm ku mbc ku times ndi malo ena onse amene anthu anamumvera komanso kumuonera brian banda achinyamata otsala atolankhani amasiku ano aphunzirepo zotani pamene malemu brian banda amagwirira ntchito pa ukadaulo wawo wowulutsa mawu munthu uziziziwa brian amaziziwa brian amatha kubwera ku ofesi kwanga nkunena kuti ah, bwana ine ichi sindimatha pangani ndine koma zimene amatha iyenso amadziwa ndipo ama- amayikapo mphamvu zake zonse so ndi bwino munthu kumazidziwa chimene uli komanso monga ndanena muja ngati tiufuna kuti tatuluka timati outside broadcast kapena kuti ob kuti lero katikakhala pa bicc uh, kuli function kapena kuli zochitika atha kukhala mamawa mpaka na mazulo atayigwira microphone kuyankhula mwina kanthawi kochepa fo amakonda ku- ku- kumwa tiyi Ah, tiyi amamkonda kwambiri akamwera tiyi abwereranso anali munthu wonena kuti aka- akayigwira microphone ija kuchita kulanditsa chifukwa ntchito yake amayikonda so ute- u- langizo langa ndilonena kuti inu amene mufuna mukhale owulusa nkhani inu amene mufuna mukhale olemba nkhani ngati mufuna kufika pa mlingo umene mwina brian banda anafika tiyeni choyamba tiikonde ntchito yathu tidziwe chimene tili ndipo tizipereke kwathunthu chifukwa tikatero ngakhalenso anthu oonera amene anthu omvera ngakhale kuwerenga amadziwa kuti apa munthu anayikapo luso